An filɛlibaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu ye Espoir Media suganti an ka foli b'aw ye dan tɛ foli mun na ni an ka kunnafoni sanumanw lasetɔ y'aw ma bamanankan na Politiki ko ta nasira fɛ mali gouvernement kɛlen don ka baara kura minnu boloda ka daminɛ san ba fila ani mugan ni duuru fo ka taa bila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ la premier ministre n'o ye abdulayi mayiga ye ale ye nin baara bolodalen ninnu kɛ sɛbɛn ye ka ta ka taa da cnt maaw ɲɛkɔrɔ baara bolodalen ninnu na kunbabaw kɔni bɛ t'i jɔ seegin na olu dɔw ye Lakanako kalanko fo ka taa bila sɔrɔ yiriwali la nin baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ka bɛn tɛnɛdon yɛrɛ ma mɛ kalo tile tan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni duuru an bɛ to mali kunnafoniw kɔnɔna la mɛ kalo tile tan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni duuru Senegali minisiri min bɛ yen nɔ n'a ɲɛsinnen don lakanako ma n'o ye General Biram Diop ye ale kɔni ye sennabila taama kɛ ka na Mali jamana ɲɛmaa fɛ yen nɔ n'o ye General d'armée Assimi Goïta ye u kɔni ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ in yɛrɛ bolila fɛn min kan sa o de ye Mali golomasiri tabaw ani Senegali golomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw kan fo ka taa se lakanakow ma Nin ɲɔgɔnye kɔni bɛna kɛ sababu ye sa ka yeelen kura don Mali ni Senegali jamana cɛ jɛɲɔgɔnyaw la. Tarata tɛmɛnen mɛ kalo tile mugan san ba fila ani mugan ni duuru Mali jamanakuntigi General d'armée Assimi Goïta ye Emirats Arabes Unis maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bisimila Kuluba faama sigiyɔrɔ la, n'o yɛrɛ tɔgɔ ye Cheikh Shakhbout bin Nahyan Al Nahyan ye, u ka kɔrɔfɔw bolila fɛn mun kan sa o de bɛ tali kɛ lakanako sɛnɛ jiriwali fo ka taa se izini ko ma General d'armée Assimi Goïta kɔni ye foli ta ka ɲɛsin Emirats Arabes Unis maaw ma sabu u ye baara min ta ka ɲɛsin Mali ma a ma dan o ma a tilara ka jira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ yen nɔ maliyɛndenw ka hakɛw Olu lakɔlɔsili de kama. An b'a kuncɛ ni Burkina jamana kunnafoni ye. Burkina jamana ɲɛmaa n'o ye Capitaine Ibrahim Traoré, ale kɔni ye Senegal Premier ministre Ousmane Sonko bisimila Wagadugu Burkina faba yɛrɛ kɔnɔna la. Ka bɛn mɛ kalo tile mugan san ba fila ani mugan ni duuru U ka babubaw kɔni ye tali kɛ fɛn mun na o de ye yaasa bɛnɲɔgɔnya bɛ se ka ɲini CEDEAO jamana ani AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo mun na fo ka taa se bɛn kelenya ani basigi bɛ se ka na Sahel jamanaw kɔnɔna la cogo mun na o la sa an kɔni bɛ se ka bisigiya k'a fɔ ko nin kɔni ye ni kura fiyɛtɔ ye Senegali jamana ani Burkina jamana ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnyaw la. O la sa ninnu tun bɛ tali kɛ aw ka kunnafoni sanumanw na an sera ka mun sɔrɔ ka las'aw ma bamanankan jɛlen na aw k'an bɛn don wɛrɛ